Na Fairisínigh as cuid de na scríobhaithe a bhí tar éis teacht ó Iarúsailéim, chruinnigh siad le chéile chuige, agus nuair a chonaic siad go raibh cuid de na dheisceabail ag caitheamh a coda de lámha neamhghlana, is é sin, le lámha nach raibh nite, óir na Fairisínigh agus na Giúdaigh eile, ní chaitheann siad a cuid chun a lámha a ní, ag coinneáil traidisiún na sinsear. Agus an rud a thagann ón margadh, ní itheann siad gan uisce a chroitheadh air agus tá mórán nithe eile a coinníonn siad a shinsearacht, cupaí a ní agus corcáin agus soithí práis. D'fhiafraigh na Fairisínigh agus na scríobhaithe de, Cén fáth ná siúlann do dheisceabail de réir traidisiún na sinsear, a chuid bia a chaitheamh le lámha neamhghlana? Dúirt sé leo,

Fágann sibh aithne Dé agus coinníonn sibh traidisiún na daoine, níochán corcán agus cupaí agus déanann sibh mórán nithe eile den sórt sin. Agus dúirt sé leo, Is breá mar a cuireann sibh aithne Dé ar cúl chun go gcoimeádfadh sibh bhur dtraidisiún. Óir dúirt Maois, Tabhair onóir do d'athair agus do do mháthair, agus An té a labhrann go hachasánach lena athair nó lena mháthair, bíodh coradh an bháis air. Ach is é a deir sibhse, Má deir duine lena athair nó lena mháthair, Ní ar bith de mo chuidse a fhéadfadh dul chun sochair duitse, is corban is é sin is tabhartas don Tiarna é. Ní ligeann sibh dó feasta rud ar bith a dhéanamh d'athair nó do mháthair, ag cur briathar Dé ar neamhní tríd an traidisiún seo agaibh a fhágann sibh ag bhur sliocht, agus déanann sibh mórán nithe den sórt sin. Ghlaoigh sé an slua chuige arís agus dúirt sé leo, Éistigí sibh uile liom agus bainigí meabhair agus an méid seo. Níl aon ní lasmuigh den duine a fhéadfadh trí dhul isteach ann a dhéanamh neamhghlan, ach is iad na nithe a thagann amach agus a duine a dhéanann an duine neamhghlan. Má bhíonn cluasa chun éisteachta ar aon duine, éisteadh. Agus dhul isteach sa teach dó i leataobh ón slua, d'fhiafraigh na dheisceabail de faoin parabail. Dúirt sé seo leo, Ná bhfuil tuiscint agaibhse ach oiread? An é ná tuigeann sibh rud ar bith a rachadh isteach sa duine ón taobh amuigh, ní fhéadfadh sé é dhéanamh neamhghlan. De bhrí ná ina chroí a théann sé ach ina ghoile agus ná gabhann sé a leithreas.

Bean Ghréagach í Siorfhéiníceach ó dúchas. Rinne sí achainí air an deamhan a chaitheamh amach as a hiníon. Dúirt sé léi, Fan go dtugtar a sáith do na leanaí ar dtús, mar níl sé oiriúnach arán na leanaí a thógáil agus a chaitheamh chun na gcoileáin. Ach dúirt sí leis á fhreagairt, Cinnte, a Thiarna, agus na coileáin a bheith faoin mbord, itheann siad grabhróga na leanaí. Agus dúirt sé léi, Mar gheall ar an bhfocal sin imigh leat, tá an deamhan tar éis imeacht as d'iníon. Chuaigh sí abhaile agus fuair sí an leanbh ina luí sa leaba agus an deamhan imithe. Ar dhul amach dó arís as críocha na Tuíre, chuaigh sé tríd an Síodón go farraige na Gailíle trí lár chríche Dheacapóil.